go pearsanta agus ar scoil, ach déarfainn gur tharla roinnt rudaí an-dhearfach freisin. Rud amháin comónta againn gan amhras ná an eispéireas den chéad scoth a bhí againn thar na sé bhliain anuas i CGNM. Tá fhios agam níl, nach bhfuil scoil oiriúnach do gach duine, ach ceapaim go bhfuilimid go léir aon i gcomhaontú go raibh an t-ádh dearg oraibh le fáil Múinteoir Katie mar Cheannaire Bliana ón tús go deireadh i do chúinne. Tiocfaidh an Ardteist, a chairde, agus rachaidh sé. Cuir an moladh ó na múinteoirí i bhfeidhm agus bí eagraithe, and ná bíonn ródhian ort féin. Ag dul ar aghaidh, mar mholadh ó chroí, Bí bródúil as do chuid Gaeilge, úsáid é agus coimeád é beo. Bí cineálta, duit féin agus do dhaoine eile. Ní bhíonn fhios agat riamh céard atá ar siúl i shaol daoine. Níl aon chostas ar Dia dhuit a rá. Níl éinne níos fearr ná tusa nó níl tusa níos fearr ná éinne eile. Na rudaí a dhéanann tú i do shaol is céard atá fágtha i do dhiaidh, is é sin do legacy, do oidhreacht. An tionchar a dhéanann tú ar an domhan. Déan legacy den scoth i rith do shaoil. An píosa moladh deireanach ba mhaith liom a roinnt libh ná, ní comórtas é saol, ó thaobh meán sóisialta go háirithe. do do ghlúin. Tá sé iontach dúshlánach i gcónaí ag fáil íomhá ina dhiaidh íomhá le céard atá ar siúl i saol daoine eile. B'fhéidir uaireanta beifeá ag smaoineamh níl tú ag déanamh a dóthain nó níl tú a ndóthain. Níl sin an cás a chairde. Déan do dhícheall, obair go dian, bí freagracht ar do iompar féin. Níl smacht ar bith agat ar cad a dhéanann daoine eile nó cad a smaoiníonn daoine eile fút. An t-aon duine atá tú i gcomórtas le ná an duine a fheiceann tú sa scáthán. Bí an duine is fearr gur féidir leat a bheith. Sin é, a chairde. Tá súil agam go bhfuil fhios agaibh go mbeidh sibh i gcónaí i mo chroí. Ná bí mar strainséir Abair haigh má tá tú thart. Déan na rudaí beaga gceart agus oibreoidh na rudaí mór amach. Grá mór ó chroí a chairde, ádh mór agus go n-éirí libh. Dia daoibh, a chairde, bhí sé mar pléisiúr dom a bheith mar oide ranga oraibh le ceithre bhliain anuas. Bhí fíor am againn, bhain mé fíor sult as. Aithne a cur oraibh agus breathnú oraibh ag fás. Tá mé ag tnúth go mór le feiceáil conas a éiríonn libh sa todhchaí. Go n-éirí libh. Dia daoibh, a chairde, ní chreidim go bhfuil muid ag an bpointe seo i bhur dturas scoile go bhfuil muid réidh le slán a fhágáil libh. Smaoinigí siar go dtí an chéad lá scoile sin agus sibh ag tosú amach linne i 1K, 1S agus 1C. Thar na blianta, tá go leor bainte amach agaibh i dtaobh cúrsaí pearsanta, cúrsaí acadúla agus cúrsaí scoile agus tá muid an-bhródúil asaibh. Ceann de na cuimhní is mó, b'fhéidir, a fhanfaidh liomsa ná an cheoldráma a chuir muid le chéile le linn chúrsaí na paindéime. Samhlaigh an t-eispéireas sin a bhí agaibh agus nach raibh ag mórán eile sa tír. Tháinig sibh le chéile mar ghrúpa, mar fhoireann, léirigh sibh cineáltas, meas, cairdeas agus thug sibh go leor tacaíocht dá chéile agus dúinne mar na stiúrthóirí a bhí agaibh ar an gceoldráma. Ag breathnú oraibh anois agus an todhchaí amach romhaibh, tá mé chomh sceitimíneach daoibh. Is grúpa ar leith sibh agus bhí an t-ádh linn mar mhúinteoirí tosú amach libhse ar ár gcéad lá scoile anseo. Ba mhaith liom gach rath agus ádh a ghuí ar chuile duine agaibh. Beidh bóthar difriúil amach nó tá bóthar difriúil amach romhaibh ar fad. Bainigí sult as an mbóthar, tapaígí gach deis, bígí cineálta ach an rud is tábhachtaí ná bígí dílis daoibh féin. Ní hé seo slán ach slán go fóill. Go n-éirí go geal libh. Dia daoibh, a chairde, agus tá mé ag iarraidh slán go fóill a rá libh. Nuair a bhreathnaím oraibh feicim na daltaí beaga a bhí os mo chomhair in 2017 in 1S, 1C agus 1K agus ní creidim an méid atá bainte amach agaibh idir an dá linn. Is daltaí áille sibh ach níos tábhachtaí ná sin is daoine áille sibh agus thaitin sé go mór liom gach uile rang a bhí agam libh a mhúineadh. Na rudaí a sheasann amach dom ach go háirithe ná nuair a bhí sibh san idirbhliain agus gur chuir sibh isteach céad is a caoga faoin gcéad agus cé go raibh an dianghlasáil ar siúl Mar gheall ar Covid bhí an idirbhliain is fearr riamh agaibhse. Mar gheall ar an iarracht a chuir sibhse isteach agus an meon dearfach a bhí agaibh só ná déanaigí dearmad air sin sa todhchaí. Tá brón orm ach ní bheidh rudaí éasca. Beidh cúpla cor sa bhóthar ach leis an meon dearfach agus an iarracht sin bainfidh sibh rudaí iontacha amach. Slán go fóill, tá bród an domhain orm asaibhse agus tá mé ag súil go mór le bhur dtodhchaí a fheiceáil agus na rudaí dochreidte atá sibh chun a bhaint amach. Slán, slán. Is deacair creidiúint go bhfuil sibh ag deireadh bhur ama anseo i gColáiste Ghlór na Mara ach bhí dhá bhliain iontach agamsa libh, thaitin sé go mór liomsa sibh a mhúineadh, bhí rang den scoth agaibh, thaitin sé liom gach lá ag dul isteach sibh a mhúineadh cé go raibh cúpla duine craosánach mór sa gcéad

Daoibh, a chairde, ní chreidim go bhfuil sé in am slán a fhágáil libh agus ba bhreá liomsa a rá gur bhain mé an-an-taitneamh as a bheith ag obair libh ar feadh na sé bliana a bhíomar le chéile i gColáiste Ghlór na Mara. Beidh an áit difriúil gan sibh, cinnte. Déanaigí cinnte buail isteach nuair atá sibh ag siúl thart agus muidne a fheiceáil. Is grúpa iontach speisialta sibh agus táim cinnte go bhfuil todhchaí gheal romhaibhse. Le bhur dtoil, tabhair aire díobh féin agus thar aon rud eile bígí dílis díobh féin agus déanaigí bhur ndícheall sa saol. Slán go fóill. A chairde, Míle buíochas do gach duine Bhí a lán meas agaibh dom i mo chéad bliain sa scoil seo. Go raibh maith agat. Go n-éirí libh sa scrúdaithe. Tabhair aire. Fan slán agus feicfidh mé sibh go luath in Portingale. 6, 20, 23. Cad gur féidir liom a rá libhse agus fúibhse? An príomhtheachtaireacht atá agam daoibh inniu ná go spreagann sibh mé, gach uile lá, mar oideachasóir agus mar dhuine. Measaim nár bhuail mé le bliainghrúpa riamh i mo shaol atá chomh nasctha le chéile is atá sibhse. Is foireann sibh agus molaim go hard é sin. Bíonn sibh mar eiseamláirí den mheas timpeall na scoile gach uile lá. Mar focal scoir, creidigí ionaibh féin amach anseo. Tá sibh théis dul tríd na déaga le linn paindéime Is sáréaltaí sibh. Go n-éirí libh. Má tá teachtaireacht amháin a theastaíonn uaim fágáil libh, is Bí go deas le chéile. Níl aon luach ar chineáltas agus tá sé tábhachtach caitheamh le daoine eile mar a theastaíonn uait go gcaithfí leatsa. Bhí seachtain iontach againn le déanaí, an tseachtain is fearr a bhí agam i CGNM go dtí seo is dóigh liom. Chuir sibh gliondar croí ar gach aon duine againn leis na pranks agus na cleasanna ar fad. agus thug sibh aire dá chéile, agus is grúpa an-speisialta sibh, le bhur dtoil, ná cailligí an caidreamh agus an cairdeas sin, agus coimeád i dteagmháil le chéile. Mar focal scoir, ba mhaith liom a rá nach bhféadfainn a bheith ní ba bhródúla as gach aon duine agaibh. Is grúpa an-speisialta sibh a fhanfaidh i mo chroí go deo.